Welcome to another episode of Yendani ndi Niko. Mu programu imeneyi tikhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuwafunsa mafunso okhudzana ndi Niko. Muli ndi ine Upile Rina Malenga. Each contestant has the chance to walk away with up to 300 K000 so let's see how well our contestant from Machinjiri today performs. Apa tafikano ku Machinjiri kwa Chikapa pomwe tikufuna tikumane ndi contestant wina kuti atidziwise kuti amaziwa chani chokhuzana ndi Niko. Ndetiyeni tikumane nawo ticheze nawo tadziwe. Takulandirani. Tafika kwambiri. Takulandirani mu programu yathu yotchedwa yendani ndi Niko.

takulandirani mu vani yathu mwakonzeka kuti ndikufunseni mafunso
okay ndili ndi mafunso 5 omwe nditakufunseni funso lina lililonse value yake ndi 60000 kwacha zikapezeka kuti funso loyamba mwalondola lapatsogolo lake lapezeka kuti mwaliyankha molakwika nde kuti tichosa half value ya ndalama yomwe mwawina kale 50 Tipanga chocho mpakana timalize mafunso onse. Chabwino, chabwino. Tikuyamba apono eti. Funso lanu loyamba. Ndi mitundu iti ya ma akaunti otsatirawa yomwe munthu angatsegule ndi NBS Bank? Ndi A. Ma akaunti osunga ndalama, ma akaunti a bizinesi ndi ma akaunti a invesitimenti ndi B. Ma akaunti a lamya ya m'manja, ma akaunti a imelo ndi ma akaunti a tsamba la intaneti kapena ndi C. Ma akaunti a zovala, ma akaunti a gulosale ndi ma akaunti othandizira. Tikatero mwalondola, muli ndi K60,000 m'thumba. Tikupitirizano funso lanu lachiwiri. Zoona Zabodza. Ngongole ya chiperekano imaperekedwa kwa azimayi a bizinesi aliyense payekha yemwe afuna kutenga. Ndi A zoona kapena ndi B zabodza? Zoona. Yankho lolondola ndi zabodza. Ngongole iyi imaperekedwa kwa gulu la azimayi omwe akutenga ngongole iyi pamodzi. Sizoti aliyense amalandira yekha yekha. Eya. Funso lanu lachitatu, zoona kapena zabodza. Kodi makasitomala amatha kutenga ndalama ku service centre ina iliyonse ya NBS Bank? Ndi A. Zoona kapena ndi B. Zabodza? A. Zoona. Ayi ndithu apa pano nde zikuyenda mwaonjezera K60,000 ndetu ndalama yanu yakwanano K90,000 mukumva bwanji eti apapo kwasala mafunso awiri ndofunika zipitirire chonchi funso lanu lachinayi Kodi cholinga cha akaunti ya savings kwa makasitomala a mabizinesi aang'onoang'ono ndi apakatikati ndi chani? Ndi A, Kusunga ndalama zoti zigwire ntchito ku zokhumba zawo ndi B, Kuti apeze chiongola dzanja pa ma transaction ya bizinesi kapena ndi C, Kusungitsanso ndalama mu bizinesi. C, Ayi ndithu tikupitirira bwino. Mwayankha molondola. Taonjezera K60,000 ndekuti K90,000 ija tikaikaponso K60,000 ina ndalama yanu yakwana K150,000. Apapano tikupitano ku funso lanu lomaliza. Kodi NBS Bank Plc imapereka thandizo lolipira kudzera mu njira zamakono? Ndi A. Eya. Ndi zisankho monga banki ya lamya ya m'manja ndi matransfer ogwiritsa ntchito intaneti, ndi B. Ayi, kulipira ndi ndalama ndi njira yokhayo yovomerezeka, kapena ndi C. Kudzera m'njira ya credit card yokha. Ayi ndithu tikatere. Zikangati zikuyenda bwino kwabasi mwalondola. Tikuonjezeranso 60,000 pa ndalama yomwe munali nayo ndekuti pano tafika pa 210,000 kwacha. Eh? Ayi ifenso tathokoza kwambiri mwayenda ndi NICO.

mukafika muzikumbukira kuti tathokoza munali ndipo kumeneko. kwambiri Eh. zikomo kwambiri ndiye mutiyankhulire kwa anthu amene akuonera programu imeneyi kunyumba mungawuzeko zotani okay nawonso ndingawuze kunena zoona zoti aziyenda ndi Nico azitsata programuyi kuti aziwe zambiri zokhudzana ndi Nico eh aziwe maproduct amene mmapanga eya kuchoka apapa kapolisi mutigulako kamodzi kwambiri sizingalephere ayi musalephere musalephere eh tathokoza chabwino chabwino Tikatero tafika pa mathero a program yathu ya lero yotchedwa Yendani ndi Nico. Kodi mufuna mutenge nawo gawo mu mpikisano umenewu? Tumizani uthenga wa m'manja, imene ili sms, ku 0 9 9 1 323 323. Ngati mukufuna kuziwa zambiri zokhudzana ndi ma product athu, muwayimbira a call centre athu pa 323 ndipo akuwuzani zambiri. Komanso program imeneyi ikupezeka pa Zodiak TV lolemba lililonse from 6:30. Madzulo. Mutha kuipezanso pa tsamba lathu la mchezo Facebook page yathu at Nico Group MW. Thursday lina lililonse. Zikomo kwambiri poonera program imeneyi. Mupitirize kuyenda ndi Nico.